afịa na-azụ afịa abaya abịa na-ere abacha na-ere granọt ya bụ nkere enweghị ụdị ngwongwo a na-ereghị ebe a ego n'anya ị fụ nga na-ere granọt na mgbago e nekwa anya na mgbago ị fụ nga ere abacha ese mgbago n'ime dị afịa mgbagodo go adị afịa chigwa edu ka anyị zọfụ ya ọkpa ọma bụ kọmedi Igboke Igboke otu onye na-eweta ozi na-eweje ndị Nenwe ntị ka m bịa ebe a tude bịa n'Obeagu bịa ma a ga afịa shi azụ enweghị ka ndị mmadụ ma na afịa na-azụ ebe a mgbe ka ịba n'ime dị afịa oge ochie afịa kọsọ onye bịa bịa ndị gba ya na eko ka abịa ọ bara n'ime ma oge ochie afịa gbasa ịba n'ime yes gụna ya abịa bịa na ị fụ na afịa na-azụ enweghị ife anyị edenye ebe a ibe agba afịa ndị Obeagu m na-agba uru eh, Obeagu dị na Uhueze Uhueze dị na Nenwe eh, otewa afịa zụwarụ oteji m obodo a na-akpọ ndị Nenwe ya na ndị Enugu steeti ka ma na afịa na-azụ ebe a enweghị ụdị ife ya ere ebe a and a na-ere ife na price dị mma ihe yes gụnye anyị ị fụ na afịa na-aga ndị si Enugu ndị si Ọnịsha ndị si Aba ndị si nga dị iche n'iche na-abịa azụ afịa ebe a Afa m bụ Ngozi Ngozi Michael Chukwuka. Okay, bụ onye na? Onye Obeagu Uhueze Nenwe. Okay. Nje ga afịa shi azụ nje ga afịa shi azụ nje bụ na-ere gasị gburu. Afịa na-azụ ọfụma ebe a, anyị na-ere akpụ, anyị na-ere ji anyị na-ere ya ma ma ede a na-ere ma ife ọkpa a na-ere ma patakọt a na-ere ma krafish enweghị ihe anaghị ere ma granọt ahịa na-azụ ya ọfụma ụbọchị nkwọ ka ahịa na-azụ Ya ihe bụ- ọ bụla ị chọrọ ebe a ị ga-enweta ya ma garị evritin a na-ere ere n'ahịa anyị na-ere ya ọfụma ahịa a na-aga ọfụma ọfụma ụnụ anụgodo onye ọ sị na ya bụ onye Obeagu a ndị a sị na

unu ga-afụ ife dị iche n'afịa na gaa bịa oro taa unu jere bịa hie unu ere ga-abịa ihe bụ akpụ niile abụrụ ego ego so ife e ji mara m bụ obere nwa chukwu obere nwa ezigbo mmadụ so ị fụọla afịa Obeagu anyị na ọ na-aga ọfụma ife a na-ayọ ndị gọọmenti bụ ndị nwe obodo anyị na-asị ha biko ha bịa mara ka ha ga-esi rụọrọ anyị afịa ka afịa developu ka ndị inyom ha kado jee kọtata ife ha nwere n'afịa ha pụta ha bịara ihe ereta ego wuru jee solve problem doro ha anyị na-asịkwa ha biko otu ọbụla afịa a si agawa nọ ha agọ ife anyị na-aga maka ya afịa a agawa aga ndị inyom anyị ejenkwala ala ka anything a ga-enye weta ife ha nwere n'afịa na ego ha ewefute bịa ree ya ereta ego wuru ga-egbo mkpa so ndị gọọmenti anyị na-ayọ unu biko unu bịa doziwere anyị afịa urule anyị bụ na abụla enweghị ụlọ dị ebe a ụlọ ụlọla bụ ndị inyom ibe m shiri ike rụjata nwakele ha na-agbaba ma mmiri dị ụzọ so he biko ọ bụrụ na enwe ga anyị si abịa arụrụ anyị ụdị ụlọ oke ya bụ ụlọ na ụlọ debe akagbuo so biko gọọmenti ma ndị na-enwe egweleri egwukwa ọgụ onye ọbụla nwere ka aka ha ya bụ ndị ka gba ejide ego ha bịa developụ afịa ka afịa nwee ike bụrụ ife ji enye anyị daily income nke ya na-ayị udo ya dịgaziere onye ọbụla dịrị onye ọbụla na mma onye ọbụla jere egokọta ife ọ na-ere ya rete ma onye goro ego anyị na-ayọ chineke biko na ọ na-adịrị onye ọbụla na mma ava Jizọs gaziere oji m Chukwuemeka yes ọchụ ndị gọọmenti bịa nyere nwe aka na ha niile enyemaka agbọdo ụlọ ngo jere agbaba ma mmiri izo na ụlọ ngo eji na-ere afịa and ego na-anya ebu na ha enweghị ụlọ so mụ abụ kọmedi Gboko Igbo koto na-eweta nye weta ndị na-enwe Tiv ma chịkwanụ gọọmenti biko nụmụta nwasa enyemaka maka ha na-ete enyemaka mgbe a gachara unu ka emesịa onye ga-akpọrọ n'ụmụ jebe ebe ọ na-ada o. ọkwa na-enwetu ụdị wọdụ ife a na-eme ka a na-ekwu nkume nwanne nụrụ onu